Дызэрыщыгъуазэщи, адыгэ цӏыхубзым и теплъэмрэ абы и ӏэпэ зыпекӏуэкӏым хилъхьэ дахагъымрэ сыт щыгъуи узыгъэпӏейтейщ. Абы и щыхьэтщ хамэ щӏыналъэ къикӏыу ди хэку къэкӏуа тхыдэтхэм, сурэтыщӏхэм, усакӏуэ тхакӏуэхэм уардэу зи пкъыр зыӏыгъ, хабзэ нэмысым щӏапӏыкӏа, гулъытэ, гущӏэгъу зыхэлъ ди адыгэ пщащэхэм къыхужаӏа псалъэхэр. Уагъэ зыщӏ, щагъэ зэӏузыщэ, ӏуданэ тешэм дихьэх, хэдыкӏыр зи дыщэидэ, данэмрэ дыщэмрэ я щэхухэр къэзыӏуатэ цӏыхубз фӏэрафӏэхэр ноби ди мащӏэкъым. Адыгэ дуней лъэпкъ фондым къызэригъэпэща Дэнлъэч проектыр йофӏакӏуэр. Ар зыхуэгъэпсар ӏэпэӏэсэхэращ, уагъэ, щагъэ, дэнлъэч зэӏущэкӏэ зэрыхъэкӏэм ущыхурагъасэ, адыгэ дуней телъыджэм ухэзышэщ.
Проектыр къызэгъэпэщыныр зи гукъэкӏыр Хьэцӏыкӏу Раещ. Иджыпсту дэ ди къалэну къыдолъытэ ижь-ижьыж лъандэрэ лъэпкъым къыдекӏуэкӏ. ӏэщӏагъэ дахэр зэрытхузэфӏэкӏкӏэ, нэхъыбэм едгъэлъэгъуфатэмэ, нэхъыбэ къыхэтшэфатэмэ, ар нэхъыжьу ирехъу, нэхъыщӏу ирехъу. Ныбжькӏэ студием нэхъыжьи къокӏуэ, нэхъыщӏи къокӏуэ, зыри зыщхьэщыдгъэкӏкъым. Хэт зригъэщӏэфу щытми, ар нэхъыжьу щытмэ, и пхъурылъху цӏыкӏухэм, и пхъум иригъэщӏэжу щытмэ, нэхъыщӏэ цӏыкӏуу щытмэ, зригъэсэфрэ. ӏэщӏагъэр зэрихьэфу щытмэ, зэманкӏэ езым и бын игъэсэжыфыну, ягу къинэну, апхуэдэу цӏыху нэхъыбэм тхуегъэлъэгъуатэм дызэреплъымкӏэ ӏэщӏагъэр нэхъыбэрэ псэунут. Езым и ӏэпэм къыпыкӏ дахагъэр адрейхэм я гуащӏэм ныхешэ, Ямыщӏэ, ямылъэгъуа телъыджэ куэдым щегъэгъуазэ Шыкъхэ Далихь. Далихь Хэкум къызэригъэзэжрэ куэд дыдэ мыщӏами, лъэпкъ щэнхабзэм, гъуазджэм, и гуащӏэри и щӏэныгъэри хуегъэлажьэ. Абы фӏыуэ къыгуроӏуэ мыпхуэдэ ӏэщӏагъэхэр лъэпкъым и ӏэужьу зэрыщытыр, бгъэкӏуэд зэрымыхъунур.
Къыхэзгъэщыну сыхуейт, Талыхь и анэ Пщыгъуэтыж Шахризэт Тыркум къыщыхъуащ, икъукӏэ ӏэщӏагъэм фӏыуэ хищӏыкӏыу, къехъулӏэу хьэпшып дахэхэр ищӏыфу щытащ. Зэманкӏэ езым и деж къекӏуалӏэурэ цӏыху куэд иригъэсэжауэ щытащ. Абы иужькӏэ Тыркум хасэхэм Шахризэт игъэсахэм езыхэм студие къызэӏуахыурэ Цӏыху куэдым ирагъэщӏэжыфауэ, абыкӏэ нэхъ нэхъ къащтэжауэ мы ӏэщӏагъэр щытщ. Си анэм гъуэм щысабий лъандэрэ и анэшхуэм иригъэщӏэжауэ, си анэм деж щызгъэщӏэжауэ зыгуэр цӏыхуам фӏыуэ иригъэлъагъуну, иригъэщӏэну яужь ит зэпымыту. Зыфэмыщӏыфым, зрамыгъэщӏэфыми ястынщ жыӏэу ищӏурэ, мы ӏэщӏагъэхэр ищӏурэ. Башлыкъти, щӏэпщти, сыти ищӏурэ яхуигуэшащ, куэдым яригъэцӏыхуащ, куэдым яригъэщӏащ. Итӏанэ иужькӏэ си анэ моуэ дунейм ехыжа, ехыжа иужьынкӏэ, сэ тӏэкӏу нэхъ сегугъуу, нэхъ зэзгъэщӏэну, нэхъ цӏыхухэми нэхъ езгъэщӏэну,

пӏащӏэ лъын хуейщ.
Дэнлъэч зэщӏэхыныр фӏыуэ зэбгъэщӏэху ӏуданэ пӏащэкӏэ зэбгъащӏэмэ нэхъыфӏу къелъытэ Шыкъ Талихь. Цӏыхуипщӏ къокӏуэр. Цӏыхуипщӏ къокӏуэр фӏыуэ дахэурэ зрагъэщӏащ, псынщӏэуи зрагъэщӏащ. Зы хъыджэбз цӏыкӏу диӏэси, ар дыдэу си гуапэщ, нэхъыщӏэу мобы зэрыкӏуэр, нэхъ щӏалэхэр нэхъ къакӏуэмэ нэхъ си гуапэт, иужькӏэ нэхъ гуэрхэм ирагъэлъагъужын папщӏэ.
Гъэщӏэгъуэнщ, сыт хуэдиз гупсысэрэ гуащӏэрэ хэша, зэӏуща хъурэ мы ӏуданэхэм. Яхузэфӏэкӏамэ, псэлъэнут мыхэр. Ей, хэт мы ӏуданэ кӏапэхэр мэпсалъэу жызыӏар? Ауэ сытми псалъэрэ, феплъыт. Дыщэидэр ягъэщхъэрэ щхъэху дэтхэнэ пщащэми гурыгъу-гурыщӏэхэр ӏуданэм трешэ. Хэти и псэм щигъафӏэм йогупсыс, хэти и гурылъхэр къеӏуатэ. Хэти дзапэ уэрэд къреш. Лъагъуныгъэкӏэ, ӏэдэбагъэкӏэ, дахагъэкӏэ псыхьащ дэтхэнэ зы къуапэри. Уагъэ щӏэуджыгъуэ зытӏущ. Уагъэри зэщхьэщокӏ абы, уагъэ хъурей, уагъэ пӏащӏэ жиӏэу. Пэжалъэ. Дэнлъэчыр, ӏэлъын щӏыкӏэр, мис ӏэлъыныр. Ахэр зэхэплъхьэжурэ мис мыдэ цӏыкӏуу пщӏыуэ зиплъхьэж мэхъу. Сэ сщӏэрэ. Сыту къыщӏэкӏуэр? Сигу рохь. Си псэм зегъэпсэху пщӏыӏэ. Пэжщ. Тхьэмахуэм и кӏэращ дыщызэхуэсри, тхьэмахуэ псом улэжьауэ. Мыр дауэ зэрыжысӏэнур? Сыт хуэдэу дызэхуотӏысхьэри, дызэдэуэршэру, зыгуэрхэр тщӏыуэ? Мо тхьэмахуэ псом дылэжьар, дызэрезэшари тщыгъупщэжу ди гум
зегъэпсэху. Сфӏэфӏкӏейуэ сыкъокӏуэ мыбы, сыкъыщӏэкӏуэри, си къуэрылъху, си пхъурылъхухэр къэкӏуэжа нэужькӏэ, мы ӏэщӏагъэр. Нэхъ гъунэгъу яхуэхъун щхьэкӏэ, и дахагъыр езгъэлъагъун щхьэкӏэ, езы цӏыкӏухэм мис мыдэ тщӏыхэм хуэдэ езыхэм я ӏэ цӏыкӏухэм илъу, я тхьэкӏумэхэм илъу. Апхуэдэу сыхуейщ яхуэсщӏыфыну, и апщӏондэхукӏэ сэри фӏыуэ сщӏыуэ зезгъэсэну хуейщ.

Уегъэтынш уи щхьэр. Укъэгубжьамэ, утрегъэу. Утрегъэу, утрегъэу, занщӏэу утрегъэу, уи гугъу егъэгупсысэ щыӏэм. Утрегъэу ӏэфӏу. Нтӏэ, утрегъэу ӏэфӏу, нтӏи, нэмыщӏ зыгуэрым уегупсыса иужьымкӏэ ущоуэ. Тӏэкӏу нэхъ щэхуу уещӏ, нтӏанэ, сэ щӏыӏуи, нэхъ уегъэгупсысэ. Нэхъ жыжьэу уегъэгупсысэ, итӏанэ зыгуэр хъумэ, иужькӏэ къэхъунури нэхъ къыбгурегъаӏуэ. Уи акъылыр бзыгъэ ещӏ. Нтӏэ, теснэ дыдэраст.
Аращи, дэнлъэчым и инагъым хуэдэу ӏуданэм и гъумагъ и псыгъуагъым хуэфащэу тхуэ е хэ нэхъыбэуи къепшэкӏынкӏэ хъунщ. Дэнлъэч зэщӏэхар щыуагъэ иӏэрэ имыӏэрэ къызэрыпщӏэну щӏыкӏэр, дэнлъэчыр зэщӏэпха иужь ӏэпэм къыфӏэпхрэ зэрызэщӏэхъуа къанэмэ, ар хъуащ.
Мыдэкӏэ дызэрылажьэ утепсэлъыхьын хъумэ, япэщӏыкӏэ нэхъ зыхехауэ плъагъун папщӏэ, ахуэдэ нэхъ ӏуданэ гъумкӏэ щӏыдодзэри, иужькӏэ дыжьынкӏэ, дыжьын ӏуданэкӏэ тщӏын дощӏыжыр. А зэдгъэщӏахэр. Мастэр нэхъ ину, нэхъ мастэшхуэу, нэхъ ӏуданэм телъытауэ мастэшхуэу къыдощтэри, тӏэ иужькӏэ нэхъ мастэ цӏыкӏухэмкӏэ дощӏ. Дэнлъэкыр зытетщӏыхьри нэхъ гъуму нэхъ тыдощӏыхьри, иужькӏэ мастэм тыдощӏыхьыж. Уагъэ, щагъэ, итӏанэ дэнлъэк, тхыпхъэ, тхыпхъитху, нар нэхъыбэ гыр къэс ирагъэщӏащ. Дэнлъэкыр щыуэ зэщхьэщокӏ.

Абы иужьынкӏэ ныкъуэр хыбогъахъуэ, и ныкъуэр боӏуантӏэ, сэ сщӏэрэ, апхуэдэурэ формэ гуэрхэр иботыр. Ахэр адыгэ тхылъхэм итщ, дэри адыгэ тхылъхэм иту ахэм деплъурэ дощӏ. Си анэ мыгъуэм ищӏ тхыпхъэхэм, сэ тӏэкӏу зыгуэрхэр хеслъхьэурэ нэхъ ин сщӏащ, нэхъ, нэхъ, сэ сщӏэрэ, пщэрылъ илъ хъуну хуэдэ сщӏащ. Си анэ мыгъуэм ищӏэхэр. Тӏэкӏу нэхъ бащлъыкъхэм фӏэлъу, сэ сщӏэрэ, упщӏэхэм фӏэлъу, зыгуэрхэр хуэдэхэм фӏэлъ хуэдэт, уи пщэм иплъхьэн хуэдэу щыттэкъыми, сэ ахэр сэ ди пщэм иплъхьэн хуэдэу, ди ӏэпщэм иплъхьэн хуэдэурэ зэсхъуэкӏыжащ.
Проектыр зэредгъажьэрэ куэд щӏакъым. Илъэс кӏуам, илъэсым и кӏэм, декабрым дгъэгъазэм едгъэжьауэ щыта проектщ. Иджыпсту зы гуп, зы гуп ирикъуауэ Тхьэмахуэм и кӏэм дей къызыхуосри, зрагъащӏэ, зрагъэлъагъу. Япэ дыдэ цӏыхур къыщыкӏуэм дей ӏэщӏагъэхэм, ди лэжьыгъэхэм еплъа нэужькӏэ, зрамыгъэсэфыну гугъу дыдэу къащохъу. Ауэ щӏадзэри, езыхэм я ӏэкӏэ ящӏа нэужькӏэ, ӏэлъыну ирехъу, ар ӏэпщэхъуу ирехъу, тхьэгъуу ирехъу, тыншу къахуэщту, езыхэр дихьэхыу. Иджыри зэ дыкъэкӏуарэт, нэхъыбэрэ дыкъэкӏуарэт жаӏэгъэ хуэдэу дихьэхыу езыхэм яфӏэфӏу студием къокӏуалӏэ. Мастер-класс школхэм дыкӏуурэ сабийхэм едгъэлъэгъуащ. Нэхъ цӏыкӏухэм а зыр къыхэзгъэщыну икъукӏэ схуейт. Нэхъ цӏыкӏу дыдэ, илъэситху илъэсих хъухэм дей къыщыщӏэдзауэ ӏэщӏагъэр яхуокӏуэ. Садикым кӏуэ сабий, садикыр къэзыух, школым кӏуэн хуейуэ щыт сабийхэм Я ӏэ цӏыкӏухэр уагъэ ящӏурэ, тхыпхъэ зыхалъхьурэ, апхуэдизкӏэ я ӏэ цӏыкӏухэр фӏыуэ мэлажьэ, я щхьэр фӏыуэ мэлажьэри, абы иужькӏэ, школым кӏуа нэужькӏэ, гугъу емыхьу я тхэнкӏи я джэнкӏи, я ӏэкӏэ зэрылэжьар икъукӏэ сэбэп къахуэхъуу щытщ. Иджыпсту адэ-анэхэм куэдым жаӏэ сабийхэр телефоным хуабжьу дихьэхащ, зэрытедгъэун тщӏэкъым, къызэрыдэтхьэхын тщӏэкъым жаӏэу. Дызэреплъымкӏэ, ди мастер-классхэм къызэригъэлъэгъуамкӏэ, сабийхэм фӏы дыдэу къащтэ, фӏы дыдуи дехьэх. Адэ-анэм ар къагурыӏуэу, абы елэжьын хуейуэ, сабийхэм гулъытэ, сабийхэми балигъхэми гулъытэ хуащӏын хуейуэ мы ӏэщӏагъэр дэ къыдолъытэ. Зы сыхьэткӏэ сабийм телефоныр имыӏыгъыу. лажьэу щытмэ, и ӏэ цӏыкӏур лажьэу щытмэ, и щхьэри лажьэу щытмэ, лъэпкъ ӏэщӏагъэри хъума хъунущ, езы сабийм дежкӏи мыхьэнэшхуэ иӏэщ. Къыдэкӏуэтей щӏэблэм лъэпкъ ӏэщӏагъэхэр ӏэщӏыб емыгъэщӏыныращ Дэнлъэч проектыр зыхуэгъэпсар. Псом хуэмыдэу адыгэ унэгуащэм, цӏыхубзым хэлъын хуей ӏэдэбагъыр, зэпӏэзэрытагъыр, ӏэпэӏэсагъэр зыпсыхь лъэпкъ ӏэщӏагъэхэр хъумэнырщ нэхъыщхьэр.
Ди ӏэщӏагъэу, адыгэ ӏэщӏагъэу, цӏыхубзам псоми ящӏэн хуейуэ. Ахуэдэу щыта абы зы манэ иӏис, абы зы гупсыгъэ иӏис. Абы щхьа дэри а гупсыгъэм тету зэдгъащӏэу дыщӏын, едгъащӏэу дыщытмэ дыфӏыс. Тхъумэн хуейс, нтӏэ.
Ижь-ижьыж лъандэрэ ар куэдрэ тхыгъэхэми сытми къыхэщащ. Иджы, дэ дызэреплъымкӏэ, иджы къыщысакӏэ а ӏэщӏагъэр. Апхуэдизкӏэ щыпсэуакӏэ, дэ зэрытхузэфӏэкӏкӏэ нэхъ гулъытэ хуэтщӏу, нэхъ зетхьэну, нэхъ зедгъэсэжыну, нэхъ хэтпщэжыну дыхэтам нэхъыфӏт. Зэрыжаӏэмкӏэ. Тхыпхъэхэми езым мыхьэнэ гуэр иӏэу щытащ. Япэм тхыпхъэ щыӏахэм хэзыщӏыкӏхэм еплъа нэужькӏэ и мыхьэнэри кърахыфу апхуэдэу щытщ.

Лъэпкъ ӏэпщӏэлъапщӏагъэр пасэ зэман жыжьэм къыщожьэ, цӏыхум и унэм щӏэлъ хьэпшыпхэр езым и ӏэкӏэ зэрищӏыжыф лъандэрэ. Адыгэм и хъугъуэфӏыгъуэхэм ящыщ зыщ, езым и гупсысэр хилъхьэу фащэ къызэригъэщӏыжар, дыщэидэ ӏэщӏагъэр зэрызригъэгъуэтар.

Нало Заур.